aa kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande mukuli chani tsopano chawango lero ndadzuka munthu wachimwemwe kwambiri pena ndikakhala ndikumalephera kumvetsa kuti kodi chikuchitika ndi chani koma ndi inedi koma Mkatikati mwa mikwingwirima amwene ndikumakwanitsabe kutulutsa mano onse kuseka anzathu kumadabwa kuti koma obwande inu ndiye zikuyendatu mpakana kuseka chikhakhali chonchi? Timuona ngatitu mudzingokhalira kulira. Pajatu munthune achimwene nnakuuzani kale kuti tinasankha kukhala munthu wachimwemwe basi zodandaula dandaula nde tadandaula mokwanira ndiye nanga tidzingodandaulabe kuchita kukhala ngati mwina tinalembedwa ntchito yodandaula? Akhweze buses omwe aja ndi amene andigulira sitampa tsiku la lero. Mpakana pano achimwene bus za Khweze zikupitilirabe kutsogolera maulendo a pa bus kwathu kuno. Panopa ma Nyasa ambiri anazindikira kuti ulendo woyenda pa bus za Khweze umakhala ulendo wabwino kwambiri, wa zii, opatsa mtendere wa mumtima. Zimayenda bwino kwabasi bus za Khweze. Kwathu kuno ku Sizinthera kukuchitika zambiri amwene. Simungakhulupirire. Ulendo wina uja paja ndidakambapo kuti manyasa ambiri ife ndi mbava zotheratu. Tikadaonekabe angelo chifukwa mwina mwake nkhani zathu sizinadziwike. Koma kudziwika anthu akhoza kugwira pakamwa kuti aah awaso amapanga nawo zimenezi? Panopa zinafika paja poti chilichonse kuno timanamizira anzathu andale. Koma kunena moona mtima amwene, andale amangopangidwa nkhani. Koma ifeyo chikhalidwe chathu ndi chachabe kwambiri. Mu kalata yanga yapita ija, ndidaakuuzani za anyamata amene tidangowasiya pa chipata cha pa mseu kwa kanthawi kochepa chabe kuti takhalani pamenepa mudzitolera ndalama m'malo mwathu. Osatha ndi chaka chomwe amwene aumula kale, akwatira kale mitala, face to face with the barman, kuba basi. Lero amandiuza mwana wanga uja agoloso kuti ii kumaphulisa akuti ndiye kunalinso phwando ndalama za nkhaninkhani 17 biliyoni kwacha zikuoneka kuti zinatafunidwakonso kumeneko zinafika mpakana kuti thayala limodzi la galimoto kumaligula pa 1.2 miliyoni kwacha limodzi kaya galimoto yake ndiyotani kaya mwina kapena ndi galeta la moto lopitirira kumwamba ngati lija adakwera eliya lija kapena Koma ndithu nkhani zakezo ndi zimenezo, umbava osachita nawo manyazi, ndalama nkumatafunidwa ndi anthu amene akuyenera kuti adzikwidzinga anthu opezeka kuti akuphwanya lamulo, ndiye pamenepa akwidzinge nzake ndi ndani? Pena pake anthu ena ake timakhala opanda umunthu shuwa! Ukamawaona makosana maphulisawo ataima m'mbali mwa nsewu dzuwa lonse wathera pathupi, kugwira ntchito, kudikirira mtsogoleri adutse, atavala jombo, koma tsopano yomachita kuchititsa mantha, chapansi chinatha kale kale, anakadula china cha thayala la galimoto nkudzaphomeka kupansiku, koma nachonso chafika potopa, ndipo misomali yonse imene adaakhomera chapansicho yonse yatuluka ili pamtetete. Akamayenda kumachita kumveka kho! kho kho ngati akukhoma zidebe. Yunifolomu yeniyeniyi ndi yomvetsa chisoni kwambiri, kuchita kusintha mtundu, dzigamba paliponse, usiwa kumachita kuonekera poyera. Ndiye ndikumamva kuti kumeneko, kumene anthu akuvutika chifukwa ndalama zikuvuta, komweko anthu ena ake nkumatafunanso ndalama zankhaninkhani kumagula matayala a galimoto pa mtengo wa 1.2 miliyoni kwacha limodzi. Ndikumamva chisoni kwambiri. kusowa umunthu kwabasi. 17 biliyoni kwacha ndi ndalama zambiri kwabasi zikhoza kwanira kugulira mayunifolomu atsopano amapholisa athu nkumaoneka mwaulemerero 17 biliyoni kwacha ikhoza kwanira kugulira jombo zatsopano mwina nkusiya kuvala nkhwayira zikuvalidwa masiku anozi 17 biliyoni kwacha ikhoza kukonzetsera nyumba za mapholisa zimene zili bwinja padakali pano wapolisi zoona yunifolomu adzigula yekha nsapato adzigula yekha anga ntchito ya anganga ake chonsecho mabwana ena ake pena pake akhalira thumba akungotafuna ndalama okhaokha osachita chifundo zoona Mukumbukira inu paja mapholisa apamsewu amachita kuwuzidwa kuti akuluakulu tiyeni pamsewu basi mukatolere ndalama zambiri pamenepopo. Polisi ilibe ndalama iyi. Tikufuna ndalama mwamva? Milandu yonse yapamsewu anthu akhaulitseni, alipiritseni vindalama vankhaninkhani osawamvera chifundo. Tikuti tikufuna khobiri ife! Anyamata odi ndiye mbwee! Pamsewu, kuyimitsa wina aliyense. Tione nawo licence ilipo? Chabwino, misonkho ilipo? chabwino nanga inuyo simunapisire bwanji komanso mkamwa mwanu munatsuka lero basi titakumangani pa mulandu onunkhitsa msilikali wa pamsewu mulipirapo anyamata kutolera ndalama za mapholisa osati zawo za mthumba ayi dzuwa lonse kuwathera pathupi owatuma kudzagwira ntchito loko kunena kuti anyamata tawatuma ku msewu aja aja kumayimirira tsiku lonse aja nkhomaliro yokha adzikadyako chapena pake ife tiwalipirire pamenepo ayi ndithu ndalamazo zikatoleredwa ndi ndizi zikumadyibwazi pali umunthu pamenepa timayima pachulu kuloza zala anthu andale kuti ayi ndakuba kwambiri koma nzabodza dala mbava zambiri tinazo m'makwalalamu zikangopeza mwayi wakuba ndi zimawomoleratu moyo umene ena ake akukhala ndi ndalama zimene akulandira pa mwezi ayi dala zosagwirizana koma nthawi zonse kutukwana andale angotidyera ndalama zathu basi anthu oyipa ayi ndithu amene akudya ndalama zathu za misonkho alipo ndipo si andale ayi nyumba zikumangidwa tsiku ndi tsiku osangoti tikakhumbi ngati kabwanta safe ayi koma tikukamba nyumba zenizeni zambiri akumanga ndi anthu ogwira ntchito mkatimu osati andale iyayi Malingaliro athu ndi osokonekera. Sitichitanso manyazi tikapeza mpata wowomola. Koma ikafika nthawi yodzudzula, timayesetsa kupeza wina wake wandale timupake nkhani zathu zija. Kadya n'kena koma mbiri n'njakhoswe. Ngati mukumbukira bwino lomwe nkhani zimene ndidakamba apa amwene kuti kwathu kuno timasintha atsogoleri athu andale pakapita zaka zisanu zilizonse koma eni ake ogwira ntchito amene nthawi zonse amakhala akugwira makhobiliwo amakhala omwewo omwewo katangale amene ankachita mu nthawi ya malume chempando kenaka mu nthawi ya chitsulo cha njanji nthawi ya ma nthawi ya abulazi komanso pano nthawi ya uchatsika ndi yemweyemweyo kodi ndiye kusintha zinthuku kuzioneka bwanji ndayamba tsopano kumagwirizana naye Namagetsi wangayu kuti kwathu kuno vuto si anthu andale koma ndi anthu amene ali mkatimo kugwira ntchito ngokonda zotolatola atsizina mtole komanso vuto lina ndiloti ndalamazo zikasakazidwa ndiye timangodziwitsidwa kuti a zikuoneka kuti ena ake amagula matayala a galimoto pa mtengo wa 1.2 miliyoni kwacha limodzi ayi koma kundendeku enanso eh, kumeneko anagula dzimakabudula dza ndende dzimitire mwende pa mtengo wa 100,000 chimodzi komanso amagula mabakuli ndi makapu othiramo phala pa mtengo wa 120,000 chimodzi koma ndiye zikatere ndiye zimayenda bwanji mm. kaya amwene sizimadziwika kuti zimatha bwanji zimadzaoneka ngati zimangothera pongonena kuti kwasowa ndalama mwakuti uko ayi kunasakazidwa ndalama mwakuti uku basi zimathera pomwepo anthu osamangidwa nkhani ija mathero ake osaoneka nchifukwa chake akubawo samasiya ayi amababe kwambiri ndalama zina n'kumakakwirira m'munda nkhani zaketu sizimatha amwene nchifukwa chake pena pake ndimakwiya nazo kwambiri ena ake akamanena kuti heyi koma uku kwabedwa ndalama mwakuti uku waba ndani zi kulephera kulankhula kulakalaka kunena kuti "Mm, amene watenga ndalamayo ndiye sitikumudziwa koma mwina wake zikukhala ngati wadzatenga ndi satana ndi amene a- amasintha manambala pa chikalatachi ngakhale kuyika lamulo kuti ayi aliyense adzikamba za kuchuluka kwa katundu amene ali naye tizidziwa anamupeza bwanji mm, kuti zazii zenizeni palibe amene amatsatiranso chifukwa woyenera kuonetsetsa kuti lamulolo likugwira ntchito